Wawa azifumu wawa azifumu lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mnyamata amene anapha mzake chifukwa cha mkazi koma ndisanakambe za nkhani imeneyi chonde azifumu tapitani ku tiktok mukampange follow alisu 557 mkulu ameneyu amapanga post ma videos athu Chonde azifumu mpangeni follow nde nkhani yake ili motere nkhani yake ndiyokhudzana ndi Fefi Olamide komanso George Fefi Olamide ankapanga chibwenzi ndi George ndipo akhala akupanga chibwenzi kwa nthawi yaitali koma zinthu zinasintha mu chaka cha 2025 pa 24 December pamene George adamuimbira phone Fefi kumuuza kuti ndimafuna ubwere kunyumba Ndipo Fefi adayankha kuti, Okay yabwino, ndibwera koma ndisambe kaye. Atamaliza kusamba adamuimbira foni George kuti ndifuna ndizibwera ndipo George anati okay yabwino ndili pa den undipeza. Ali mu njira Okada kapena kuti keke inamuomba. Itamuomba anamutengera ku chipatala. Atafika kuchipatala, anaimbira foni makolo ake a Fefi kuti mwana wanu wachita ngozi, mayi ake anapita kumene kujako. Atamuona mayi ake aja, anaimbiranso foni George. George anapita. Ndiye kuchipatala kuja kumafunika ndalama, ndalama zambiri kwambiri. Mayi ake aja sakanatha kukwanitsa okha. Amafuna wina wake kuti awathandizire. Zotsatira zake George atamva izi anasiya kupita kuchipatala kuja. Anasiya kumuona mkazi wake uja amene ali chibwenzi chake. Nde mayi ake aja akhala ali kuchipatala kuja pamodzi ndi Fefi ee! Mpakana Fefi anatuluka, ndalama ija anapereka. Atatuluka, mphekesera zidayamba kumveka kuti Fefi watuluka kuchipatala. George atamva izi anapanga chiganizo chopita kwa Fefi kukamuuza kuti tipitirize kupanga chibwenzi atamuona kuti ali bwino peneko. Adamuuza, Tipitilize kupanga chibwezi ngati kalekale, wekha ukuziwa timakondana kwambiri. Tiye tipitilize. Kenako Fefi anamuuza George, Uziwa chani, ine panopa sundikukufuna. And choti uziwe ndichi, panopa ndili ndi chibwezi ndi munthu wina. Sundikukufunanso iweyo. Iweyo udandithawa, panga zako. Ndiye George sankavetsetsa, ankankakamirabe ndani? Fefi. Anapita kwa mayi ake a Fefi kukawafotokozera kuti ndimafuna mwana wanu ndine, tipitirize kupanga chibwenzi. Mayi ake a Fefi anamuuza kuti ine mwana wanga singamupangire chisankho. Iweyo udamuthawa ali mmavuto. Even ineyo sindikukufuna, kazipita, adamthamangitsa. Zotsatira zake George anati okay yabwino. anawasungira anthu aja mangawa ndi amakhala e amakhala e ndi fefi nkuti amapanga chibwenzi ndi godwin godwin analinso nyamata wina amene amakhala ku Rand kwa fefi ndi George atamva izi zosatira zake anapeza nyamata anapanga chiganizo chofuna kumpanga kidnap godwin ndi cholinga choti fefi akhale wake ndi anyamata aja anapangadi kidnap Godwin anampititsa ku chinyumba chosatha. Zotsatira zake anammenyamenya. Mwatsoka, adafera komweko. Koma iwowo cholinga chawo sichinali choti amuphe. Chinali choti angomuzunzazunza nkumusiya. Zotsatira zake anamusiya ku chinyumba kuja anthu aja anathawa. Koma akuthawa mmodzi mwa anyamata aja adatenga foni ya Godwin. George sankadziwa zimenezi. Nde kenako apolisi anapeza thupi la Godwin lili poterepo. Kenako anayamba kufufuza. Apha ndani munthuyu? Akufufuza, afufuza ee. Nde anapeza zoti mnyamata uja amene anatenga foni ya Godwin anakayigulitsa foni ija kwa munthu wina. Nde apolisi atapanga track foni ija anamupeza munthu wogula uja. Atampitira munthu wogula uja anayamba kumufunsa mafunso. Foniyi unaipeza bwanji? Iye uja ananena kuti foniyi anandigulitsa ndi wina wake, kumatchula mnzake wa George. Apolisi atamfikira mnzake wa George sadakane ayi. Anavomereza, eya foni imeneyi inali ya ine ndipo foniyi ndinaitenga kwa ndani? Kwa Godwin. Zotsatira zake anamumanga. Atamumanga, iye uja anaulula kuti, ah, sinali ine ndekha. Panalinso munthu wina amene anatiuza kuti timuphe Godwin, amene ali George. Zotsatira zake Georgenso wamangidwa pa mlandu wokupha Godwin chifukwa cha fefi. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anyamata ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu, musanayambe kupanga chibwenzi ndi munthu, mfufuzeni kaye. Kodi ex wake ndi ndani ndipo chibwezi chawo chinatha motani? Fukwa pali anthu ena ake umawauza zoti sundikufuna koma zotsatira zake amakukakamira. Nde ena amatha kupanga chipongwe iwe mkaziwe kapena amapanga munthu obwerayo. Chitsanzo apapa Godwin anapangidwa chipongwe chifukwa cha zinthu zoti sizikumukhudza kumene amayambana anthuwa Iye kunalibeko, anangofera za eni. Akuluakulu, musanapange chibwenzi ndi munthu, fufuzani kaye kuti pamalopa analipo ndani ndipo anachokapo bwanji. Osamangopanga chibwenzi usanafufuze, ndimakamba zimenezo nthawi zonse.